igbo kwenu igbo ndị ọma na-ege ntị anyị ekene unu n'ụtụtụ a ka anyị bịara ka anyị kpọtụrụ unu ihu onye unu na-afụ n'akụkụ m ugbu a bụ onye unu maara aha ya a na-akpọ Ifeoma Mebe onye ndị Igbo ji eme ọnụ nne anyị ukwu anyị na-ekene gị na-asị gị daalụ daalụ reverend god bless you
ngwanụ ka anyị mara ife iji gbaa ya ihu n'ụtụtụ taa um, igbo ekene m unu ya gazere unu n'eke n'oye n'afọ na nkwọ afa m bụ ifeọma mebe of sharing life issues Ifeoma Mebe bụ an online teacher, a motivational, inspirational teacher, you know, that touch life positively, encourage the discouraged, help the helpless, put a smile na ndị na-ebe akwa alịlị. And all through Ifeoma Mebe's program, you know, ka onye ife na-esili ike can always get a succor. Ya bụ today anyị nọ na World Igbo World TV mụ na onye isi Igbo World TV nọ ka a sị ka anyị kene unu na ife dị mma sharing life issues nwere ike ibidokwa ga na-abịa na Igbo World TV daalụnụ ụmụnne m ndị ọma na-ege ntị unu afụnụ ya na ife anyị ji pụta kịta bụ ijele ga ihe eti Eh, ndị Igbo ndị ọma ndị n'ebe dị iche iche ị nọ n'ugwu Hausa ị nọ na Malaysia ị nọ n'obodo oyibo distance is not a barrier kịta n'ihi na anyị abịago ndị igbo ekunigo igbo ekunigo ka ijele anyị na-ekene ọha na eze na ndị niile na-ege ntị n'igbo world television live ka anyị nọ kịta i nee anya n'akụkụ m ọ bụ ọnụ na-ekwuru ọra ọnụ na-ekwuru ụmụ ogbenye ndị na-enwerọ ọnụ ndị mgbenye na ndị mkpe ndị na-azọpụta ndị enwerọ ndị na-azọpụta ha onye ya ka mụ na ya nọ kịta ifeọma mebe so anyị wee na-asị ka onye ọbụla ka unu na-etunu igbo world telivishọn mgbe ọbụla ka unu wee nwee ike na-ege ee program nke sharing life issue nke anyị ga na-ewetara unu kwa mgbe ọbụla every week eh, kwa izu ọbụla eh, Wenesde ọbụla unu tunuo Igbo World Television ma ọ bụ mgbe ọbụla anyị ga-eji wee kwekọrịta anyị ga-eji ewetara unu ya ọ ga na-abịa mgbe ọbụla mgbe ọbụla Igbo ekene m unu Eh, biko nna anyị ukwu kedu ka i si ifu ihe na-eme n'obodo anyị kịta eh, ihe na-eme n'obodo anyị a bụkwa eh, amarọ ihe a ga-akọ akọ onye ị kọkwụrụ ga-amakwa ihe ọ ga-agwa gị agwa kama na ana m ekwu na-ekwusi ike na ọ bad governance obodo adịrọ mma uru ndị ajọ mmadụ nọ somewhere you know a lot of people nọ na this side of the world na reality na-ata afụfụ n'ihe amara anya even where God has endowed us with ife ọṅụ ihe omimi ihe ọṅụ dị iche onwerọ ụdị type of ihe anyị enwerọ na this country mana ndị na-achị anyị na-eme alụ ha na-eme mpụ and then igbo na-asịkwa nne na-ekonye datịrị ya nkwụ that is why m ji na-ekene the ceo of igbo world tv ọkwa onye ụkọchukwu ka ọ bụ ọkwụrụ na-amara ụlọ amara onye ahụ ọkwa reverend eh, na anglican church nkenke enyi na-achụ igwe enyi ọsọ that decided you know, ime ka unu marụ that na onwerọ ihe ndị igbo ama emenwu were agwa ụwa niile na-asị bikonụ anyị bụ ndị igbo ka anyị saa anya mgbe unu kwadotara mgbe anyị ga-apụtasị n'ukem na ikem ka unu ga-afụ ihe gbasara etu anyị ga na-esi ebi ndụ bie ya ọfụma na sharing life issues those of you na-efolo m online even on ABS ma that na this program has touched life ana m agwa onye ọbụla etu ọ sọkwa Naijiria sie ike onye ọbụla tune into Igbo World TV ebe a nọ and once you are there ọ bụrọ mmadụ ga-agwa na ị ga-amụtara ihe na eke mụta ihe na oye mụta ihe na afọ mụta ihe na nkwọ ọ bụrọ mmadụ ga-agwa gị that na na-enwe so many things eji mara igbo na igbo amaka na igbo dị mma ceo ya dịrị gị na mma onye nwe anyị nọnyere gị ya dịkwalụ gị ee igbo ndị ọma ekene m unu unu anụgo ijele agbago unu ga-afụkwa iri unu fụ mmọnwụ na mmọnwụ na isi ndị be anyị onwe enwe m ọtụtụ okwu ife anyị na-ekwu bụ mgbe ọbụla anyị ji wetara unu sharing life issue ọ bụ na ị nwee problem na ndụ gị na ezinụlọ gị ma ọ bụ n'obodo gị eh, wetara anyị ya n'Igbo World Television kịta
ee eh, ijele Ifeoma Mebe ga-anụ ya wee tie okwu ahụ mmanwụ ị ga-afụ na anyị kọwasị ife anyị ga-akọwasị tinyesie okwu ọnụ ma ndị na-akpọ akpọ ga na-akpọkwa maka ị nọdụ be gị itinye ọnụ n'okwu ee ọchịchị onye kwuo uche ya ka a nọ so i ruo i kwuo uche gị enwekwa ndụmọdụ ị ga-adụ ị dụọ nwekwa ajụjụ ị ga-ajụ ị jụọ ewee kọwachala gị maka ekwubu mbụ wee sị na onye na-eweni aka ka ticha na-ajụ ajụjụ ee anwụkwana ahụ anọkwana na be gị nwụọ maka na ọ dụghị mma enwee nke ị na-eche nwee nke na-agbagwoju gị anya weta ya na Igbo World TV Ifeoma Mebe ga-anọ ebe a tie okwu gị ahụ mmanwụ ọ bụ na ọ bụ gị na di gị na-ese ọ bụ na ndị obodo ka gị na ha na-ese ị malụ na ị nọ na right gị anyị sị gị weta okwu anwa na Igbo World Television anyị ga-eti ya mmanwụ ndị be anyị ekene m unu ka ọ dịnụ anyị ga-afụkwa n'oge na-adịghị anya ee ka ọ dịnụ deemenụ ndị be anyị daalụnụ unu anụgo ihe onye isi Igbo World Television na-agwa unu na ọnọdụ anyị nọ ya na ọnọdụ ugo adịrị egbe mma mana like I always say onwere ihe anya fụ gbaa mmee n'ụwa onwere nsogbu ọbụla ọ bụrụ na Chineke nwee ike ịkpọpụta onye nọ na prisons condemned to death by hanging ọ bụrụ ofu onye ọ bụrụ onye mmadụ naabọ ọ bụrụ na chineke nwee ike ime Okwudịrị Mmadụka nwa na nka igwe na nka bịakwuru na-eti etu a ka ụwa dị mee ya ọ bụla eze a cripple a cripple and mmadụ adịghị ekwu okwu ọfụma today is a is a millionaire o nwere ihe ọnọdụ ọbụla ị nọ na ya na ihe ị ga na-eme tune in because na topic anyị nwere ka o si adị o nwere ike the topic a ga-ewepụta that day you know ọ bụrụ nke gbasara gị etu anyị si eme ya then o nwere ike from there ị nweta ọgwụgwọ nsọ ya ana m ekene onye isi nchụaja odozi obodo na Igbo World TV Reverend Ụkachukwu Ndụbeze and ndị ọrụ ya niile m asị onye ọrụ na chineke etu a chineke si wee tinye gị ihe a n'ụbụrụ ka ị wee nyere ndị igbo aka ndị eluigwe gọzie gị ọfụma ihe ị ga-eri agaghị akọ gị echiche ụmụ ndị ndị ajọ mmadụ na ndụ ha agaghị abịa na mgbe- na mmezu na mmezu because na na ụmụ ogbenye ị na-enyere aka ka nkụ ekpere ha na-ekpere gị na-aga na eke na oye na afọ na nkwọ jizọs kraịst mana ị na-eme this wee mee gị ụkọchukwu ya gaziere gị onye nke m ọ ya adịrị Daalụ unu na mma nwanne. ndị igbo anyị niile ngwanụ ka ọ dịzienụ n'oge ọzọ ndewe unu daalụ nụ bye bye nụ ọ ya gazie